aa kalata inachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani tsopano chawango leronso ndine munthu wachimwemwe kuti ndapeza danga lokulemberani kalata inuyo achimwene anga okondeka uko kumangalande munatchona Ife kwanu kuno kumudzi ayi ndithu tikusuntha amwene. Masiku akupita basi. Nanga tipanganso bwanji amwene? Kungozerera basi kuti zinthu ndi mmene zilili. Tiyamikire nkhwantha zija za maulendo a pa basi kwathu kuno za Kwezy. Ulendo woyenda pa basi za Kwezy umakhala wobheba kwambiri achimwene. Umayenda thimalilizi! Opanda chewuchewu. Chifukwa ndi basi zimene zimayenda bwino osati mwa umve yi. Munthune lero ndadzukanso m'mawa kwambiri ndisaname, tulo ndiye sindinalipeze. M'mutumu m'mayenda nkhani zochuluka achimwene, kuganizira mmene zinthu zakezi zikuyendera. Amandiuza Kafadala kuti akuti kaya waona kuti zoti foteleza akuti wakwera kaya. Atandiuza ndisaname, ine tulo tunandivuta kwambiri. Ndimalingalira kuti kodi ndiye zinthu zakezi ziyenda bwanji chaka chino? Mmene zinthu zikunjonjolera mitengo kwathu kuno, ndikumadzionabe kuti mwina mwake aja tawafinya aja, a dziko ndi wanu ndalama ndi wathu, akumafatsa pena pake ndi kumagwirizana kuti kodi ndiye pamenepa makape amenewa nafenso tiwafinya bwanji kubwezera? Atotilapulapotu, bwanji tiwaonetse nyekhwe. Inde, pali zinthu zina zambiri zimene zikuchitika zimene zikukankhira mitengo ya zinthu kwathu kuno kwakuya. komanso pena pake ukamaona ukumaona ngati mm, ayi achina punjabu nawonso akumakhala pansi kukonza kuti kodi chinthuchi tigwetsa bwanji akutizunza akutitchula mayina sakudziwa kuti zawo zonse zili m'manja mwathu amenewa tigwetsa basi awonenso kuti akusewera ndi mavunkhomola pachisa Ndikudziwa mudzinena kuti ayi obwande mukulakwitsa inu. Zinthu zikukwera kuli konse. Chuma chasokonekera pa dziko lonse. Koma nkukhabe munthu odabwa kuti mukusokonekera kwa chumako pali katundu wina wake momwemo sakukwera mtengo modabwitsa. Koma uyu ofunikirayu ndiye amene chuma chamukhudza ndikumachita kumkweza sabata ili yonse? Za mafuta ophikira mpakana pano sitimatha kumvetsabe kuti zimayenda bwanji achimwene. Ndinanena kale kuti pano ife kuno ndiye tikungodya zofwafwaza basi. Bolani njere amwene. Oloko kotumbula sitingakwanitsenso kugula. Komabe ndikumakhala ndi mafunso kuti koma kodi ndi zoona zikuchitikazi? Kutaikidwa msonkho pa mafuta koma ndiye kudali kukweza mawu. ayi ayi basi tiwakweza boma lanuli labweretsa msonkho pa mafuta ndiye muona kuti mupanga bwanji pano akuti misonkho yachotsedwa koma kukanika kutsika pano tsopano tayamba kumanamizira kuti ayi koma ndalama yanuyi ndi imene yasanduka chizude mungotimvetsetsa basi ayi maboys ayi sizoona there is there is kalipo kalipo ndithu Kunena moona mtima achimwene, tikuzunzika chifukwa choti chuma chathu chonse chili m'manja mwa anthu obwera, amene amadya mipunga yawo yochita kubweretsa kuchokera kwawo, michere yawo yochita kuchokera kwawo, mafuta ophikira ochita kuchokera kwawo, ngakhale nkhuku zimene amaitanitsa kuchokera kwawo. Kuno n'kodzangopanga ndalama basi n'kumatumiza kwawo. Maganizidwe athu nthawi inayake. anali odabwitsa kwambiri. Ayi, azungu akuti boma silikuyenera mapanga nawo ntchito zamalonda ndiye tikugulitsa kampani zonse, atenge anthu a bizinesiwa adziyendetsa. Anthu a bizinesi ake a kuti? Ayi, achokera pompa pa Malingundepa koma kwawo ndi ku Pakisitani. Lero chilichonse chili m'manja mwa anthu obwera. ali ndi mphamvu kwambiri. Atsogoleri athu amakanyambita nsapato zawo, ndipo atsogoleri athu akayerekeza kuchita mfwee, amakumana kumbali, mu chibale mwawo, ndi kugwirizana zoti agwetse chinthuchi basi. Pepani mutikhululukira ndi tinzeru tathu toperewerati, obwantasafe, tinamva ndithu kuti ayi, koma akuganiza kuti mwina mwake ADMARC ya kwathu kuno ija mwina ayipatsenso nyonga zina, idzitha kumafinya mipendadzuwa komanso soya nkumapanga athu otumbula mafuta konkuno ganizo labwino kwabasi koma ayi ndithu kumangokamba basi ADMARC-yo ndikumafuula abale tipatseni ndalama tipangetu zimenezi kuli zii, osapezeka ndi mmodzi yemwe okhala pansi nkumvetsera. Kumaona ndithu kuti izi zitachitika, mtengo wa mafuta utsika, achinyamata ambiri alembedwa ntchito, ulimi ubeba, alimi ambiri apeza kokagulitsa mipendadzuwa yawo pa mtengo wabwino, tithandiza kuchepetsa ndalama zimene a dziko ni wanu ndalama ndi wathu amatulutsa kupita nazo kunja kwa dziko lino kukaoda mafuta. Ayi ndithu, zonsezi nkumangokhala za papepala basi. Alipo ena ake amene amalambira anthu obwera. Akudziwa ndithu kuti izi kungoti zitheke, ADMARC ndikumachita zonsezi, ndiye kuti atha. Ndiye chanzeru chimene akumachita ndikumakankha mapolojekiti ngati owakaziliza. Izi zokhudzana ndi kupereka nyonga ku ADMARC izi aah zachibwana zosatheka. Kalipo kagulu ndithu kamene choyenera kuchita amachidziwa, koma tsoka ndilo, amaganiza kaye za mimba zawo, kumadziwa bwino lomwe kuti nthaka nde ikuguga, koma mwayi nde ulipo woti alimi amene akuweta ziweto nkumatula ndowe chaka chonse, kuwabweretsa pamodzi, ndowe zonse nkumazunjika pamodzi, kusakaniza tina n'tina, tikhoza kupanga manyowa amene akhoza kubwezeretsa chajira mu nthaka yathu n'kumakolola phwamwamwa. Ayi ndithu, chaka ndi chaka kumapanga za fotereza, fotereza, fotereza, kumawaula nthaka ndithu, zilibe kanthu fotereza basi. Ogulitsa foterezayo ambiri ndi anzawo. Ndipo ndithu anyamata onsewa akuchokera ku sukulu za ukachenjede za malimidwewa, koma zoona sitingathandizane nawo? Kumapanga mchere wa mu nthaka osakaniza ndi ndowe za ziweto kwathu komwe kuno ndikumabwezeretsanso chonde chathu? Ayi ndithu, osaonetsako ndi chidwi chomweyi. Kufufuza umpeza wina wake wamwathu mommuno akumakasuliza kwa azikoni wanu ndi lamani wathu ndikumakawauza kuti obwantasa akuti chani kodi? Aaa akufuna akulandeni malonda a fotereza? Ayi osatheka muli ndi ifeyo. Choyenera kuchita tikumachidziwa bwino lomwe, koma zadaladala ndithu, kumasankha kusauka, kumasankha vinyo oti timwe tokha osati madzi oti dziko lonse limwe. Achinyamata, ndikumaonetsa nzeru ndithu kuti ifetu koma mutati mutithandize tikangachepe, tikhoza kupanga zodabwitsa, ntchito 1 miliyoni zija zikukambidwa zija. zimene zija tikhoza kuzipanga mosavuta malo tinawo wochuluka madzi ndi awa akumangodziyenderawa tithandizeni tilime tiligu otamidwayo tidzipanga ufa wa tiligu komwe kuno anthu adzidya chingwa chotchipa kutiko mm, ndiye tiligu mukamapanga komwe kuno ena akakudyerani kuti zisiyeni zimenezo tidzigulabe kuchokera ku russia basi Koma vuto lathu ndi chiyani? Adatilodzayo ndi ndani? Tikudikirabe kwathu kuno za ma mega farm. Mandalena ndi awa tikungogulitsana mumsewuwa. Kodi ndiye kuti sitingawapezere chochita? Tomato ndi uyu akapsetsetsa tikumatayayo. Ndiye kuti mabwana munayenda m'mayiko enanu kwa anzathuko zimakhalanso choncho? zikapsetsetsa mu lizulumu basi kumangovunga kutali kutaya zakanika malonda za chelsea obwande ndikambenso mobwereza adzikamba matimu enieni osati matimu ngati arsenal ya umphawi kapena manyowa united kwayala ya kuchigwa cha mtsinje wa shire chinzake cha chamboko united Mulakalaka titagwa a Chelsea ife, inde. Mulakalaka mutamva kuti basi tatha, inde. Koma timu ya Ubwande ikadalibe nambala 1 pa dziko lonse. Mbiri safuta dala. Tulo ta masana safundira Bwengete. Aise, ah basi, tabweretsa mutu wa mbuzi.